Igbo bụ Igbo ekelekwa m ụnụ nke onye chiri ya zere ụtụtụ ọma ehihie ọma anyasị ọma mgbe ọbụla i ji hụ ihe onyonyo ma tụsara m ya ka e nwee ike nye ọsịsa na ihe nwoke a na-ekwu maka na o ji asụsụ kedu ka nwafọ Igbo ji were asụsụ olu obodo ha mee ihe onyonyo wepụta ya ka ndị bụ nwafọ Igbo niile nụ ghọta ihe ozi ọ chọrọ ịgbasa mana ya ewere olu obodo ha chefuo na o nwere obodo ndị nọ n'ala Igbo na-anaghị anụcha ihe ndị ọzọ na-ekwu marakwa na e nwere obodo ise mejupụtara asụsụ Igbo nke gụnyere Enugu Abia Imo Anambra na Ebonyi steeti ise ndị a ha niile na-asụcha asụsụ ha mana a bịa na asụsụ Igbo e wepụtara Igbo izugbe nke onye ọbụla ga-anụ ma na-aghọta Igbo izugbe, ị chọọ iwepụta ozi n'ihu akwụkwọ, gbalịa were ihu Igbo izugbe kwuo okwu ka nwa afọ Igbo ọwụla ghọta ihe ị na-ekwu. Ihe a m na-ekwu ugbu a, ejighị m asụsụ olu ndị maọbụ olu mba na-ekwu ya. Igbo izugbe ka m ji na-atụsa ozi a ugbu a. Nke bụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ga-aghọta ihe m na-ekwu nke ọma. Bikonụ, ọ bụrụ na o nwere onye si Agbọ Agbọ na Delta na um Abakeleke maọbụ um Ebonyi. Unu lee ma unu ga-aghọta ihe nwoke a nwanne anyị nwoke a na-ekwu. Biko unu gwa m ya na ngalaba okwu ka ndị ọzọ nwee ike ghọta ihe a na-akọ n'ihi na ọtụtụ ndị na-ajụ gịnị ka onye a na-ekwu gịnị ka ọ na onwe onye ma ihe ọ na-akọ o ji asụsụ ala ha na-ekwu ya. Bikonu, unu lee ihe onyonyo a nyerenụ anyị aka Gwa anyị ihe nwoke a na-ekwu na ngalaba okwu ka ndị ọzọ nwee ike ghọta ihe ozi ọ chọrọ ịgbasa. Ndewonụ. Gị bụ nwafọ Igbo, gbalịakwanụ were Igbo izugbe na-ekwu okwu. Ị bịa ịtụsa ozi, ejila naanị olu mba, olu obodo unu. Mee ka ndị nwafọ Igbo ọzọ ghọta. Good morning, good afternoon, good evening. Ndị be anyị, onwe depending time una dey hear this voice. So onwe ebe men, mara abụzụ ahụ ebe na-ebe eme business.

mera na be onye abịa
onye abịa ma ji aja obotekwedi azaza anem nata mmadụ iwe mmemme ba ndị ji banye onye maịka onye achị n'ime chike gba nku onye ile anya abịaghịta de dire anegile anya nta be uwe ya bụ onye kewa ihe bote ịda akpọkọ ọnọwa 5 days ọwụbere ha gili anya amadata mmadụ iwe mmemme so abeg onye mara ihe omeme ya adem nụwarịa nri 3 days ago ili anya amta mara ihe meme so onye mara ya n'ihe chek akụsi frem beza akụsi frem beza mere anaghị meviri abịa ka anọ bụ Zion m drọpa nọmba nta ọ bụ nwe onye mara anụ gị ọ chọrọ ya aja Zion ga-edite ya beg ya mere na abịa ike mfu anta mara iwe m eme ebe a